Fáilte go Cruthaigh, podchraoladh a bhreathnaíonn ar na ceannródaithe atá ag cruthú tograí agus gnóthaí uaillmhianacha trí Ghaeilge. Is mise Daithí de Butléir, Clár Bhainisteoir ar Ghaeilge 365, clár nuálaíochta teanga Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath. Táimid ag tús ré nua don Ghaeilge, ré na cruthaitheoirí. Foghlaimeoimid óna chéile agus cruthóimid le chéile todhchaí leis an nGaeilge mar croíphointe di. Inniu, tá Ciarán Mac Fhearghusa linn, bunaitheoir Óga Yoga, agus inseoidh seisean dúinn faoina scéal spreagúil ag fás gnó folláine trí Ghaeilge. Fáilte isteach, Ciarán. Go raibh míle maith. Em, so, b'fhéidir tosnóimid as, just inis dúinn beagáinín fút féin, cé thú fhéin, Slánaitheoir na Gaeilge? Slánaitheoir na Gaeilge, eh, is mise Ciarán Mac Fhearghusa agus is as Baile Átha Cliath mé agus eh, sin é dáiríre, sin é, sin mar atá m'aitheantais, is Bleá Cliathach mé. Ana-mhaith, up the Dubs. Up the Dubs.
Yeah, ana-mhaith, ana-mhaith. So. Is dócha, tá tú a' déanamh kind of an-chuid obair suimiúil em i réimse na folláine agus yoga em ach ceann de na rudaí b'fhéidir atá suimiúil agus spreagúil agus spéisiúil faoi do chuid obair ná go mbíonn tú á dhéanamh trí Ghaeilge so inis dúinn beagáinín faoi sin agus conas gur thosaigh tú sa spás sin? Bhuel an eh is dócha an gnó nó an comhlacht atá agam ná Óga Yoga agus eh chuireas tús leis ag a' tús mar bhealach chun so, mar thogra pleanála teanga, go mbeadh deis ag daoine gné eile dá saol a chaitheamh trí mheán na Gaeilge agus b'fhéidir, domsa ag an am bhí mé tar éis cáilíochtaí a bhaint amach mar mhúinteoir ióga, ní raibh sé i gceist agam riamh é sin a dhéanamh but bhí mé san Ind ag taisteal D'fhan mé in áit i Rishikesh, áit a raibh na Beatles agus bhain mé amach cup, rinne mé cúpla cúrsa ann agus thána mé ar ais go hÉireann agus thosaigh daoine ag tabhairt cuireadh dom teacht go scoileanna agus go Cumann Lúthchleas Gael agus ag déanamh yoga leo agus píosa ar phíosa is dócha, bhuel, laistigh de chúpla mí, thuigeas go raibh actually slí bheatha ann dom, agus in áit dom dul ar ais mar mhúinteoir meánscoile, spreagadh mé, is dócha, chun leanúint le Óga Yoga, agus tá sin b'fhéidir dhá mhíle is a dó dhéag, so ó shin i leith, tá mé ag obair go lánaimseartha le Óga Yoga.
So, is dócha, an kind of rud just a tháinig de réir a chéile nó ar dhein tú cinneadh riamh, do you know what, tá gairm le bhaint amach sa spás seo? Bhuel, is dócha go bhí mé, nuair a bhí mé óg, bhí mé i gcónaí, like, bhí mé sásta dul amach le lawnmower agus féar daoine eile a ghearradh. Bhí i gcónaí cineál. cleas nó dhó agam chun airgead a thuilleamh mé fhéin in áit post a fháil i tigh tabhairne nó i mbialann nó so bhí mé i gcónaí in ann airgead a shaothrú as mo stuaim fhéin agus chabhraigh, ní raibh mé ag brath, like tá daoine áirithe agus caithfidh siad post a bheith acu, mothaíonn siad sábháilte leis sin agus sin mar atá siad. A mhalairt atá ann domsa, like mothaíonn post cineál an freagracht an. like, indentured servant ar bhealach, like, níl, níl sé sin really uaim. So, oireann an, an gnó atá agam is cineál, oireann sé don slí bheatha atá uaim ag an bpointe seo de mo shaol freisin. So. Agus inis dom beagáinín faoi do shaol roimh theacht Óga Yoga. So, bhí tú tar éis tréimhse a caitheamh mar múinteoir meánscoile, bhí tú tar éis a bheith kind of lárnach i feachtasaíocht ar mhaithe le kind of rudaí difriúil ar son an Ghaeilge sa phobal agus tú níos óige. B'fhéidir inis dúinn beagáinín faoin kind of saol kind of roimhe agus an raibh Óga Yoga kind of ag líonadh easnamh nó is kind of just forbairt breise a bhí ann nó? Yeah, bhuel, like d'fhág mé an scoil tar éis an Teastas Sóisearach, rud a bhí, is dócha, coitianta ag an am, tá mise i mo daicheadaí anois agus ag an am sin bhí go leor daoine, ní raibh siad really ag dul ar aghaidh go dtí an ollscoil an bealach go mbíonn daoine anois but d'fhág mé an scoil agus bhí na lads eile ag déanamh apprenticeships agus really ní raibh spéis agam a bheith i mo mheicneoir nó i mo leictreoir agus shocraigh mé dul ar ais agus Gaeilge a dhéanamh i gColáiste na Tríonóide agus nuair a bhí muid ann is dócha bhíomar Osclaíodh ceisteanna dúinn, like, ah bhuel, cén ról atá ag an Ghaeilge sa sochaí? Céard a bhí uainn? Céard, céard, céard iad na rudaí a bhí cabhrach chun an Ghaeilge a thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile? Chuireamar tús le, le grúpa darbh ainm Na Gaeil Óga, now ní an Cumann Lúthchleas Gael atá ann anois faoi láthair, ach bhí sé mar ghrúpa feachtasaíochta agus bhí cúpla feachtas againn ag iarraidh na Cumainn Gaelacha a thógáil le chéile sna hollscoileanna agus ag an am ní raibh really an cumarsáid sin ann. So tá, agus ag an am bhí b'fhéidir Conradh na Gaeilge, bhí siad, na daoine a bhí ann ar an gcoiste, bhí siad i bhfad níos sine ach is léir anois go bhfuil i bhfad níos mó daoine óga ann, i bhfad níos mó fostaíocht ann do dhaoine óga in earnáil na Gaeilge ach ní raibh sé sin really soiléir dúinn ag an am. Agus so bhíomar, rinneamar iarracht d'aon ghnó na, na Cumainn Gaelacha agus na, na daoine sna hollscoileanna a thógáil le chéile agus bhí feachtaisí againn chun, rud a bhí ann ag Conradh na Gaeilge ag an am, chun an Ghaeilge a bhaint amach mar theanga oifigiúil san Aontas Eorpach. So thugamar aghaidh ar na sráideanna, bhí agóidí againn, an chéad agóid sráide a bhí ann ó aimsir Ciarán Ó Feinneadha agus an feachtais le RTÉ agus an ceadúnas teilifíse agus an méid Gaeilge a bhí le fáil. So so bhí éifeacht aige sin ag labhairt like ag caint le daoine a bhí ann ag an am like go bhí siadsan ag teacht ó na hagóidí seo níos bródúla níos muiníneach chun níos muiníní chun Gaeilge a labhairt lena chéile agus is dóigh go tá b'fhéidir súil agam bhuel yeah b'fhéidir ag breathnú siar tá súil agam like bhfuil braitheann sé braithim braithim go raibh éifeacht aige sin ar an nglúin eile a tháinig ina dhiaidh sin chun rudaí a bhaint amach, like, so thosaigh Gaeilgeoirí, thosaigh Na Gaeil Óga, GAA club, agus ehm, yeah, so bhí na feachtais sin againn, and then, dáiríre, bhí níos mó spéis agam i bhforbairt na Gaeilge ná a bheith ag múineadh Gaeilge, agus rinne mé an Máistreacht sa Phleanáil Teanga a bhí ann ag an am, eh, le, eh, san Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua, agus ehm, mar chuid den tráchtas a rinne mé, bhreathnaigh mé ar, rinne mé comparáid idir Tamhlacht, Leamhacán agus Cluain Dolcáin a bhí i limistéar Chomhairle Contae Átha Cliath Theas agus rinne mé comparáid idir na structúir teanga agus an sprioc a bhí agam ná you know conas is féidir linn pobal a thógáil timpeall ar na structúir teanga atá ann agus bhí an smaoineamh agam nó ann chun Cumann Lúthchleas Gael a bhunú agus mar chuid den tráchtas like chuir mé daoine faoi agallamh agus eh bhí cúpla céad duine cuid mar chuid den taighde seo agus bhí rud a chuir iontas orm bhí like seachtó naoi faoin gcéad sásta a bheith páirteach ina leithéid de chlub lán Gaeilge agus bhí ochtó haon sásta a chuid páistí a chur ann dá mbeadh sé áisiúil. So bhí sin like like wow like sin méid mór like cúpla céad duine and then nuair a tháinig mé ar ais go Baile Átha Cliath bhí eh bhuail mé le Eoin P Ó Murchú ag ócáid Gaeilge agus thosaigh seisean ag caint faoi ah ar chuala tú tá siad ag cur tús le Cumann Lúthchleas Gael as Gaeilge agus bhí mise like bhuel shit ní raibh sin ach an taighde ach bhí spéis agam ann ach ag an am bhí mé fós ag imirt like like rinne mé, an príomhchúis gur chuaigh mé ar, fiú san ollscoil actually ná chun peil Ghaelach a imirt. Eh so chuaigh mé go NUI, d'imir mé le NUI Galway chun Sigerson a imirt. So bhí like go leor de na cinní a rinne mé sa saol, bhí an Cumann Lúthchleas Gael nó peil Ghaelach lárnach sa chinneadh céard a dhéanfadh mé san ollscoil agus ehm, Is dócha ní raibh mé réidh le imirt le foireann nua mar go raibh mé chomh iomaíoch ag an peil and then. Agus abair beidh sraith iomlán or clár iomlán de podchraoladh ag díriú kind of ar scéal Na Gaeil Óga agus tuigim tá sé fite fuaite beagáinín le do scéal féin freisin ach is dócha just a tógaint rudaí beagáinín ar ais then i dtreo conas gur leaindeáil, like, conas gur kind of spreag na rudaí seo Óga Yoga, nó an ceapann tú bheadh Óga Yoga tar éis tarlú murach go raibh tú tar éis kind of dul tríd a lán dos na kind of rudaí sin, idir feachtasaíocht, is dócha you know mar duine, d'fhás tú aníos i Green Hills, nach ea? like mar duine kind of d'fhág an córas oideachas agus a chonaic an bearna sin ann, so sin, alright, tá an teanga seo againn, just ní féidir linn aon rud a dhéanamh leis. D'you know, like conas gur, I suppose, spreag na heachtraí sin kind of Óga Yoga agus an obair atá déanta agat? Bhuel, cuid eile den taighde sin, bhí. ceisteanna ann faoi caitheamh aimsirí, agus dhá rud a tháinig chun tosaigh a bhí an-ard ná daoine a bhí ag iarraidh ióga a dhéanamh as Gaeilge agus daoine a bhí ag iarraidh siúlóidí a dhéanamh as Gaeilge. Agus so bhí sin i gcónaí ag cúl mo chinn agus leis an ag imirt spóirt fuair mé gortaithe is dócha go rialta, but thosaigh mé le yoga agus pilates b'fhéidir 2003 agus bhí sé ann i gcónaí mar chineál rud le titim siar air nuair a bhí mé gortaithe nó nuair a bhí mé ag iarraidh like aire a thabhairt do mo chorp but is dócha so bhí sin i gcónaí ann ach ó thaobh Cad a thugann muinín dom? Em. bhuel, is dócha an deis san ollscoil. Like, rinne mé céim ealaíona agus bíonn roinnt mhaith uaireanta chloig sa bhreis agat agus is dócha chaith mé roinnt mhaith uaireanta ag obair, ag cruthú rudaí, ag tógáil daoine le chéile, ag iarraidh rudaí a bhaint amach. Agus taithí, b'fhéidir muinín chun é sin a bheith agam agus. bheith muiníneach asam féin gur féidir liom tús a chur le rud nua agus bhí tú féin an-lárnach le bunú Na Gaeil Óga freisin agus is dócha chonaiceamar nuair a tháinig muid le chéile le sprioc soiléir agus nuair a bhí fuinneamh ann gur féidir rudaí a bhaint amach atá a bheas éifeacht aige do na glúnta atá a theacht.
Abair ansin, so. Ar an ndrochuair, go minic sna meáin cloistear gur teanga meánaicmeach í an Ghaeilge, i mBaile Átha Cliath ach go háirithe. An gceapann tú, b'fhéidir, go cuireann sin srian ar uaillmhian daoine fud fad Bhaile Átha Cliath a bhfuil Gaeilge acu nach mbreathnódh orthu féin mar daoine a thagann ó chineál cúlra meánaicmeach agus bhfuil aon teachtaireacht a bheadh agat don duine amuigh ansin, b'fhéidir atá sé déag, b'fhéidir go bhfuil ó scoil, ach b'fhéidir fós atá ag iarraidh go mbeadh an Ghaeilge lárnach ina shaol agus go bhfuil siadsan ag iarraidh rudaí kind of a chruthú trí Ghaeilge. Níl, is dócha, ní ceart gach rud a chreidiúint atá scríofa i páipéar nuachtáin faoi ó thaobh an aicmeachas i mBleá Cliath agus an Ghaeilge. Dáiríre, sílim go bhfuil like thosaigh daoine ag tabhairt freagra air sin sna meáin agus níor chuala mé an argóint sin le roinnt mhaith blianta. So b'fhéidir gur just rud atá i gcúl cloigeann daoine áirithe. B'fhéidir go bhfuil fírinne ann. Rud b'fhéidir go bhfeicim agus. is dócha, tagann sé leis an pointe deireanach a bhí á úsáid agam le ó thaobh muiníne de. So, nuair atá mise i scoileanna difriúla ag plé le, abair, déagóirí atá ag déanamh bunleibhéal Gaeilge agus déagóirí atá ag déanamh meán nó ardleibhéal, bíonn cleachtaí coirp ann ina mbíonn siad ag obair le páirtnéirí agus bíonn sé soiléir na daltaí atá ag déanamh bunleibhéal go bhfuil easpa muiníne ann go ginearálta. feicfidh siad rud éigin go, oh, ní féidir, ní féidir liom é sin a dhéanamh. And then le beagán cúnamh agus cabhair go, alright, just déan é seo, yeah, déan é sin anois, look, tá tú in ann é a dhéanamh. Agus bíonn, bíonn bród acu ansin gur féidir leo rudaí a bhaint amach. Ach b'fhéidir le aicmeachas, go minic le ardaicmeachas tá níos mó deiseanna acu, b'fhéidir go bhfuil níos mó muinín, níos mó social capital, tá níos mó just, go ginearálta ceapaim muinín ann agus b'fhéidir go minic le aicmí atá thíos, b'fhéidir go bhfuil drogall orthu triail a bhaint as rudaí nua, agus fiú yoga, like, tá argóint láidir ann gur cleachtadh meánaicmeach é yoga agus nách bhfuil daoine sna ceantracha atá faoi an méid is mó míbhuntáiste, nách bhfuil, agus an méid is mó, gheofaidh siadsan an méid is mó as an gcleachtadh, nách bhfuil siadsan ag really ag tabhairt faoin gcleachtadh. So tá. an aicmeachas agus muinín cinnte ag teacht trasna, like tagann siad le chéile agus ehm do dhaoine atá ag iarraidh nó a cheapann siad nach mbaineann an teanga leo mar gur rud meánaicmeach é ehm. Bhuel is dócha an cheist níos mó is conas gur féidir, conas gur féidir tacaíocht níos fearr nó cén teachtaireacht a bheadh agat, Do do na daoine sin atá spreagtha i leith na Gaeilge ag teacht ó pobal ina mbíonn dúshláin ann ar chonas gur féidir leo an scéal sin a athrú le cinntiú go bhfuil is dócha deis ag an uile duine teacht isteach ar an nGaeilge agus an Ghaeilge a bheith fite fuaite lena saol.
bhuel, is dócha, like, b'fhéidir go bhfuil mé ag dul amú anseo, but Maslow's hierarchy of needs, right? So má tá, má tá do chuid fuinnimh agus am dírithe ar just a bheith sábháilte agus bia a chur ar an tábla, bheadh sé deacair, like, smaoineamh, ok, cad iad na céimeanna anois gur féidir liom tógáil chun gnó a thosú nó chun, eh, an teanga a thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile. go nádúrtha nó go orgánach like is ceisteanna an-deacra iad. Yeah no is like. kinda is spás suimiúil atá ann agus is is dócha ceann de na rudaí a fhaighimse féin an-shuimiúil aon uair a théim thuas go go kinda Béal Feirste ná go minic gur an chaoi ina saibhríonn an Ghaeilge saolta daoine gur minic gur sin spreagadh dóibh i dtreo kinda athruithe dearfacha a dhéanamh ina shaol agus b'fhéidir go bhfuil muid a' déanamh dearmad ar sin amantaí, gur féidir leis an is dócha nuair a athcheanglaíonn duine lena dúchas nó lena, nó b'fhéidir go n-athcheanglaíonn siad leis an teanga den chéad uair riamh ina kinda slabhra teaghlaigh, go dtugann sin dóchas, d'you know. Yeah, i mo chás féin is dócha, bhí dhá rud a thóg mé as an eastát tithíocht, as a bheith ag crochadh thart agus a' fáil mé fhéin i dtrioblóid. An chéad rud ná an Cumann Lúthchleas Gael, so bhí orm an eastát a fhágáil chun peil Gaelach a imirt. So ar feadh an cúpla uair a chloig sin bhí mé imithe, ní raibh mé ar na bóithre, bhí, bhí mé ag déanamh rud éigin folláin agus bhí sin go maith dom and then, Níos deireanaí then, nuair a rinne mé an cinneadh chun dul go Coláiste na Tríonóide chun an Ghaeilge a dhéanamh, thóg sé sin mé agus bhí sé sin, bhí an tréimhse sin, like an transition sin ó a bheith ag obair, tar éis an Teastas Sóisearach chun dul ar ais agus actually an Ardteist a bhaint amach, like bhí mé naoi mbliana déag d'aois nuair a bhain mé amach an Ardteist sa deireadh, so like thóg, bhí an transition sin an-, like. mall, nó bhraitheas go raibh sé an-mhall agus an-deacair, agus bhí an oiread sin dúshlán le sárú agam you know sa timpeallacht ina raibh mé agus liom féin. So an Ghaeilge, thóg sé sin mé then amach as as an áit ina raibh an eh roinnt mhaith de na dúshláin agus d'oscail sé mé suas go, daoine eile ó chúlraí difriúla, ó, le smaointí difriúla. Em, so, is dócha, ag filleadh then ar do kind of aistear le Óga Yoga, so, tagann tú ar ais ón Ind, like, an é gur thosaigh daoine kind of just ag teacht chugat, nó like conas go praiticiúil kind of gur thosaigh tú amach? nuair a bhí mé ag tabhairt faoin traenáil bhí mé ag smaoineamh ar rudaí agus is cuimhin liom an dialann a bhí agam ag an am like tháinig mé suas leis an ainm Óga Yoga agus bhí sé i mo cheann ah b'fhéidir go bhféadfainn rud éigin a dhéanamh as, leis seo em then nuair a tháinig mé abhaile tugadh cuireadh dom dul isteach in óg-eagraíocht and then isteach go Scoil Lorcáin agus eh. go Coláiste Lurgan agus duine, b'fhéidir, bhí tionchar ag Mícheál Ó Foighil, úinéir Choláiste Lurgan, like, is duine ar leith é, is like tugann sé faoi smaointe agus dúshláin nua gach bliain agus bhí seisean an-tógtha leis an smaoineamh dom a bheith, like bhí sé ag iarraidh go múinfinn Gaeilge ar maidin trí mheán an yoga agus sa tráthnóna ag múineadh yoga trí mheán na Gaeilge agus chaitheas an samhradh ar fad ann Ag baint triail as cur chuigí difriúla, chaith mé trí samhradh ann á dhéanamh sin, but really tar éis an chéad samhradh bhí mé going an nglacfaidh mé le post arís nó an raghaidh mé liom féin agus bhí Mícheál a rá ná bac, ná bac le like post a thógáil, téigh agus lean leis seo, beidh an-éileamh air agus sin a rinne mé yeah so. Agus abair, Sin cinneadh cróga. Agus sin cinneadh, b'fhéidir, nach nglacann a lán daoine agus a bhreathnaíonn siad siar blianta níos déanaí a rá, cén fáth nár ghlac mé an cinneadh cróga? Cad a déarfadh tú d'aon duine atá amuigh ansin agus b'fhéidir tá smaoineamh acu nó, do you know, creideann siad go bhfuil stuff gur féidir leo a chruthú kind of trí Ghaeilge a d'fhéadfadh a bheith you know an-chabhrach nó réabhlóideach in athrú kind of scéal na Gaeilge mórthimpeall orthu. Cad a déarfadh tú leo maidir leis an kind of crógacht sin? Ar bhealach cinneadh éasca a bhí ann dom, mar sin a bhí uaim, ní raibh mé ag iarraidh dul ar ais isteach sa scoil chéanna gach lá le haghaidh an daichead bliain eile. Ní raibh, ní, ní hé sin an rud a bhí uaim. Agus is dócha gur chabhraigh sé go raibh duine éigin ann go raibh meas agam air a bhí in ann go, no, no, bain triail as, go, go leis. So, spreag sé sin mé. Cinneadh is dócha éasca a bhí ann. Agus, ultimately, like, d'éist mé le mo chroí fhéin, like, d'éist, Sin an rud a bhí uaim so níor mhaith liom go mbeadh mo pháistí sáite i bpost nach bhfuil, nach bhfuil uathu agus nach, níl, níor mhaith liom an brú sin a chur orthu é sin a dhéanamh agus ní dóigh liom, má dhéananns tú é sin then is cineál recipe é le haghaidh cineál like droch shaol nach bhfuil tú sásta leis. So. má chuireann, má spreagann sé thú, má chuireann sé áthas ort, then éist, éist leis sin agus lig dó sin thú a threorú. And is dócha, an rud atá mise ag cloisteáil is, you know, má bhraitheann tú nach n-oibríonn an sochaí duit, Téigh agus déan iarracht an sochaí a athrú le go n-oibríonn sé duit.
Bhuel, an bheadh sin kind of mar luach de do chuid ar bhealach? Cara liom a bhí san ollscoil, Brian Manners, bhí sé ag rá like agus ag an am bhí mé ag gáire nuair a dúirt sé liom like ceapaim gur Gandhi a bhí ann, 'Be the change you wanna see in the world'. So bhí seisean ag rá liom actually, Ar bhealach deas, Ciarán, caithfidh tú do shaol féin a athrú ar dtús sular féidir an domhan a athrú. Agus tá, is dócha, tá saibhreas nó wisdom sa mhéid a bhí á rá aige. Ach ar bhealach, b'fhéidir go bhfuil sé an-naive le ceapadh gur féidir an domhan a athrú ar bhealach mór. agus b'fhéidir sna fichidí bhí an uaillmhian sin nó an ambition sin ionam, actually caithfimid sochaí níos fearr a chruthú. Chabhraigh sé, chabhraigh an dearcadh sin liom le is dócha i dtreo like rudaí i mo shaol féin a athrú ach níl fhios agam an féidir linn rudaí a athrú chomh mór is a cheapaimid. Is féidir linn like ripples a chruthú agus. Bíonn sé sin mall, ach tá sé feicthe agam le fiche bliain anuas go mbíonn éifeachtaí ar na rudaí a dhéananns muid, ach níl muid chun like just. Ní hé gur go bhfuil na nóiméid sin againn chun just slap nó like rud éigin mór, gníomh mór amháin a dhéanamh atá chun gach rud a athrú. So tá sé mall, caithfidh muid a bheith foighneach. Caithfimid féachaint cúpla chéim chun tosaigh ar na rudaí go bhfuilmid ag iarraidh a bhaint amach, agus le an-chuid iarrachtaí chun an Ghaeilge amháin chun a neartú nó a chur chun cinn, déantar neamhaird, neamhaird b'fhéidir iomlán go minic, ar an sprioc deireanach, agus an sprioc deireanach ná an teanga a thabhairt ar aghaidh ó ghlúin go glúin go horgánach tríd an clann, tríd an phobal. Agus muna bhfuil, like, is féidir linn a rá go bhfuil pobal againn sna Gaeil Óga nó pobal na Gaeilge i mBleá Cliath, ach dáiríre, Le bheith iomlán fírinneach faoi, ní pobal, now is féidir sainmhíniú amháin, yeah tá pobal aerach, tá pobal LGBT, tá pobal Jiu-Jitsu, ach is gréasáin iad sin, níl siad tagtha, you know sa saol nua-aimseartha seo le le na meáin chumarsáide like tá sé athraithe ach dáiríre tá muid ag caint faoi dlús like compactness de phobal agus muna bhfuil muid ag tabhairt aghaidh ar na Gaeltachtaí a láidriú, ní amháin just a shábháil, like, caithfidh muid iad a láidriú chun í a shábháil. Caithfidh muid na céimeanna sin a ghlacadh. Ach níl muid ag caint faoi láidriú, tá muid just, tá muid really ag, ag plé leis an nGaeilge amhail is go bhfuil sé ar palliative care. So sé sin go bhfuil sé just, tá sí ag fáil báis agus tá muid just a ligint di bás a fháil go mall.
An-suimiúil mar kind of léargas. Is dócha kind of ag filleadh then ar kind of nuair a bhí tú a' tosnú amach le Óga Yoga, like luaigh tú Mícheál Ó Foighil mar kind of tacaíocht an-lárnach. Ar kind of raibh tacaíochtaí eile mórthimpeall ort ag an am nó? Bhuel, is dócha bhí gréasán, like, network agam ó a bheith i gColáiste na Tríonóide agus ag tógáil na, ag déanamh iarracht na, na Cumainn Gaelacha a thógáil le chéile ehm agus bhí mé le Aontas na Mac Léinn na hÉireann mar Oifigeach na Gaeilge ar feadh seal so bhí aithne agam ar roinnt mhaith de na daoine i mBleá Cliath a bhí ag obair trí mheán na Gaeilge so nuair a thosaigh mé ag cur seirbhís ar fáil trí mheán na Gaeilge bhí sé éasca go leor an scéal a scaipeadh so dáiríre just ag an am it was just Facebook freisin like aon uair gur chuir mé post suas ar Facebook fuair tháinig daoine i dteagmháil liom agus bhí an dialann is dócha ar an gcaoi sin bhí sé i gcónaí lán Ní maith liom an dialann a bheith ró-lán le haghaidh like abair sé mhí thíos an líne I'm like whoa is maith liom é a bheith lán le haghaidh an like trí mhí amach romhainn em b'fhéidir dá mbeinn níos fadtéarmaí ó thaobh sin go bhféadfainn like tuilleadh múinteoirí a fhostú agus like ní dhéanaim dáiríre ní dhéanaim poiblíocht níos mó ar an seirbhís just taganns an taganns daoine chugam agus is dócha i gcroí an fhocail, nuair atá seirbhís á chur ar fáil agat nó rud atá agat a thaitníonns le daoine agus a oibríonns den chuid is mó, is dócha go dtiocfaidh daoine chugat. Agus sin an rud, b'fhéidir, le bunú Na Gaeil Óga mar Chumann Lúthchleas Gael. Roimhe sin, na hiarrachtaí a bhí á dhéanamh againn le Na Sean-Ghaeil Óga agus le Aontas na Mac Léinn in Éirinn, bhí mar mar ag cineál ag man marking the state, going right, seo an dualgas atá agat, caithfidh tú é sin a chur i bhfeidhm. Ach nuair a thosaigh muide, CLG Na Gaeil Óga, d'imíomar as ár stuaim féin. Chruthaigh muide comhthéacs iomlán nua. Chruthaigh muide, bhí an cumhacht againn agus muide á chruthú sin agus.

agus na heagraíochtaí pobail ar fad a bhí mórthimpeall, is 0.14% acu siúd a bhí ag feidhmiú trí Ghaeilge. Right? Ach an rud atá ann is, cinnte tá ról ag an Stát tacú le na dreamanna sin, forbairt, b'fhéidir tacú leo nuair atá siad ag tosnú amach, b'fhéidir spásanna a chur ar fáil dóibh le gur féidir leo bláthú, ach an rud atá suimiúil is, is daoine a chuir gach uile ceann. de na rudaí sin ar bun. So an 99.86 faoin gcéad de rudaí atá ag tarlú, or nach bhfuil ag tarlú trí Ghaeilge, is daoine a chuir an stuff sin ar bun freisin. Agus caithfidh, is dócha, muide mar chainteoirí Gaeilge, caithfidh muid glacadh le sin mar dúshlán. Like, tá méadú as cuimse tagtha ar líon na daoine gur féidir leo Gaeilge a labhairt i mBaile Átha Cliath but níl an infrastruchtúr úsáide ann dóibh. Yeah, cinnte tá ról ag an stát an infrastruchtúr sin a chur ar fáil dóibh but, you know, caithfimid, daoine cosúil le do leithéid, you know agus tá tú a' déanamh seo, is ag cruthú na gnólachtaí agus a' cruthú na tograí pobail agus a' cruthú na clubanna spóirt a ligeann do daoine an teanga sin, an teanga a thabhairt isteach ina saol laethúil. Em but abair, i do chéad bhliain mar sin, raibh aon am go ndúirt tú leat féin, uch, jeez, b'fhéidir go bhfuil botún déanta agam anseo? Bíonn i gcónaí like nóiméad, b'fhéidir cúpla uair sa tseachtain go, céard atá á dhéanamh agam le mo shaol anseo like eh so go minic like b'fhéidir dúshlán amháin ag dul isteach i scoileanna ná gach rang tá mé ag bainistiú tríocha páiste agus I mean tá na múinteoirí ann ag cabhrú liom ach dáiríre like is féidir iompar a bheith dúshlánach like daoine a bhainistiú agus in amanntaí bíonn sé éasca déileáil leis, is féidir just déileáil leis go sciliúil ach nuair atá tuirse ort agus d'you know má tá tú faoi bhrú so codladh atá b'fhéidir. easpa codlata mar thuismitheoir like tá tú ag dul isteach ar scoil agus b'fhéidir go bhfuil like ní bhfuair ní raibh codladh ró-iontach and then caithfidh tú déileáil le iompar like bíonn tá dúshlán like cinnte chabhraigh an an an oiliúint a fuair mé mar mhúinteoir scoile chabhraigh sé sin go mór liom bheith in ann déileáil leis ach ó thaobh yeah so really agus ceap creidim bíonn sé sin ag gach duine Sea, is rud nádúrtha é agus tá sé go maith cineál reflection nó breathnú ort féin, féachaint ort féin, an bhfuil, bhfuil sé seo ceart, an féidir liom déileáil leis seo ar bhealach níos sciliúla, an féidir liom rudaí a athrú beagán chun snas a chur ar an, ar an seirbhís seo nó an bealach go bhfuil, agus is, is, is, is rud an-mhaith é sin. An bhfreagraíonn sé sin do cheist? Yeah, yeah, no, an-shuimiúil abair ó thaobh. you know say what ar luaigh tú go bhfuil tú dhá bhliain déag ar an mbóthar anois trí bhliain déag em bhfuil mórán athrú tagtha ar an kind of féin comhrá a bhíonn agat féin faoi Óga Yoga san am sin? em.
Cinnte ag an tús bhreathnaigh mé air mar mar thogra pleanála teanga. Anois is dócha like is slí bheatha é. So nuair a bhí mé níos óige bhí mé in ann like maireachtáil ar an méid beag airgead. Anois is slí bheatha atá like morgáiste agus páiste agus gach rud like tá na costaisí breise seo. So is dócha caithfidh tú caithfidh tú breathnú like ní hé gur fiú gur, go dtaitníonns an focal gnó liom, ach caithfidh tú breathnú air go minic, like, in amantaí caithfidh mé dul, bhuel, actually, bhfuil sé eacnamúil é a dhéanamh mar seo? Like, má tá mise ag tiomáint go Corcaigh, Luimneach nó Gaillimh, caithfidh mé na huaireanta sin a chur isteach agus caithfidh mé cinntiú go bhfuil sé, gur, gur fiú an, na hiarrachtaí sin agus gur fiú, b'fhéidir, imeacht as baile ar feadh, go bhfuil sé ag, ag íoc. you know, ag íoc as an am sin atá tógtha ó mo chlann sa bhaile agus you know, yeah, caithfidh tú just a bheith cinnte, like, it's just an ceist airgeadais atá ann really, an an fiú leanúint leis seo, an mbeadh mo shaol, an mbeadh, an mbeidh mé níos fearr as just post a ghlacadh? Agus like bhí mé ag smaoineamh fiú ar cheart dom dul isteach sa fire brigade. B'fhéidir rud éigin difriúil a bheith mar chuid den fhoireann agus rud atá b'fhéidir nuair atá tú i gceannas ort féin, like cé go mbuailim, like rud iontach faoi mo shaol ná go mbím ag plé le pobal agus is pobal iad ar fud na tíre pobail Ghaeilge i ngach contae nach mór in Éirinn agus bím ag déanamh rudaí leo, bím ag cur aithne orthu tá but ag an am céanna tá tá mé liom féin like imím ón pobal sin then agus ní hé go bhfuil sé uaigneach ach is féidir leis a bheith okay is cineál lone ranger mé nó timire mar a bhíodh ag an ceapaim gur sin ceann de na rudaí is suimiúla nach b'fhéidir pléitear minic a dhóthain faoin cinnireacht like is féidir leis an cinnireacht a bheith an-uaigneach. you know nuair atá tusa a tiomáint i dtreo fís, bíodh sé fís pearsanta do ghnó nó b'fhéidir go bhfuil tusa kind of freagrach as you know stiúradh nó cur i gcríoch fís ar son kind of coiste pobail nó pé rud é like is féidir le sin a bheith kind of uaigneach. Cad a dhéanann tú sna hamantaí sin nuair a tagann, nuair atá gach rud just a teacht kind of ina dhiaidh duit ort? Bhuel,
ní gá like aon rud like freagra láithreach a thabhairt air like like déanaim like sa deireadh caithfidh mé an cheist a chur like an oireann an tslí bheatha sin don slí maireachtála atá uaim agus faoi láthair like bíonn deis agam yoga agus aireachas a chleachtadh gach lá so Cé go bhfuil brú agus strus ag baint le bheith ag bainistiú daoine agus bheith in áit ag an am ceart, faighim go leor de na buntáistí atá le fáil ó Yoga agus Mindfulness. Faighim na buntáistí sin agus cabhraíonn sé sin den liom leanúint le spórt. Like so tá mé 41 anois agus tá mé fós in ann dul agus peil agus Jiu Jitsu a dhéanamh den chuid is mó agus. ar, muna raibh mé ag bogadh mar sin le mo chorp, dá mbeinn sáite san oifig, tá's agam go mbeidh mo chorp briste síos, like, féach, ní bheinn in ann dul, agus tá sé feicthe go leor de mo chairde nó na daoine gur imir mé peil le, tar éis tríocha, bhí sé an-deacair orthu, go fisiciúil, leanúint ar aghaidh, agus.
Mothaím an pain sin mé féin anois, you know. So, is féidir liom. Fuair mé trí nóiméad ag cluiche aréir sular gortaigh mé mé féin.
Well, yeah, so tá buntáistí ann, like, eh, so cad a dhéanaim? Yeah, ina, fós, like, má tá mé iomlán ionraic faoi, like, agus sílim gur botún, like, fós ceapaim go bhfuil slánaitheoir nó duine chun teacht isteach agus go, déan seo, seo agus seo. agus réiteoidh na dúshláin ar fad, ach dáiríre, like, caithfidh mé a bheith freagrach as mé féin, agus is mise an t-aon duine amháin atá chun rudaí a athrú nó a mhúnlú ar bhealach a oibríonns domsa.
Yeah. Ana-shuimiúil. Yeah. Abair, dá mbeadh tú. ag tosnú arís, cad a dhéanfadh tú difriúil? Em. Bhuel, dáiríre tá mé fós á thó, like, tá mé ag tógáil cineál é lá ar lá nó téarma ar téarma scoile ar téarma scoile agus ní hé gur féidir liom a rá go mbeidh, i mí Meán Fómhair seo chugainn, go mbeidh mé ann ach ba mhaith liom nó ar mhaith liom a bheith cinnte go bhfuil an seirbhís ann so b'fhéidir like like cinnte like tá an éileamh ann le haghaidh an seirbhís a chuirim ar fáil ach níl dóthain múinteoirí ar fáil agam chun freastal ar ar an éileamh sin so mar ghnó like mar gheall air sin mar ghnó like tá teorainn ar an you know upscaling gur féidir a dhéanamh like b'fhéidir go bhféadfainn like saor-ióga a dhéanamh atá like eacnamúil a thógaint isteach like cúpla míle sa bhreis ach like tá mar gur bhfuil sé as Gaeilge like tá teorainn ag baint leis um níl fhios agam an ndéanfainn mórán difriúil chun an fhírinne a rá like just B'fhéidir má bhreathnaím siar i gceann deich mbliana go, bhuel, cad iad na céimeanna, agus seo ceist is dócha don nóiméad seo, like, cad iad na céimeanna go bhféadfainn tógáil le cinntiú go bhfuil Óga Yoga nó a mhacasamhail ann agus ag leanúint leis sin. Agus b'fhéidir, b'fhéidir chun é sin a dhéanamh b'fhéidir gur.

Bhuel, is dócha go bhfuil, ach just go bhfuil an samhail scálú, má tá scálú ag teastáil ó dhuine, tá sé beagáinín difriúil, d'you know? And tá, tá sin mar rud a feiceamuid le aon gnó atá ag feidhmiú trí Ghaeilge, tá an rud sin faoi leanúnachas, na bearnaí scile, d'you know? Agus is sin is dócha ceist, b'fhéidir go gcaithfimid kind of a chur orainn féin mar phobal, like conas gur féidir dul i ngleic go córasach le na rudaí sin. So nuair a théann tú suas go Iarthar Béal Feirste agus nuair a feiceann tú 250 duine ag déanamh printisíochtaí agus breisoideachas trí Ghaeilge gach bliain ar Bóthar na bhFál, like sin an saghas cur chuige gur gá dúinn a spreagadh anseo agus go bhfuil you know bliain ar bliain go bhfuil daoine ag baint cáilíochtaí amach, san ióga trí Ghaeilge agus b'fhéidir ní rachaidh siad ar fad ag obair trí Ghaeilge amach anseo but má tá an soláthar de daoine atá cáilithe le rudaí a dhéanamh ag teacht tríd bliain ar bliain méadóidh sé an dóchúlacht go mbeidh an seirbhís sin ar fáil do níos mó daoine. Agus is dócha, tá rud suimiúil sa mhéid atá ráite agat. Tá tusa in áit go bhfuil tú cineál a rá go bhfuil ró-éileamh ar do sheirbhísí, right? Agus ciallaíonn sé sin go bhfuil tusa in ann a bheith a díriú, b'fhéidir, ar na cuideanna is torthúla den margadh. Ach an ciallaíonn sé sin nár ghá nó nach bhfuil deiseanna ann an margadh a mhéadú, agus b'fhéidir go dtosnódh gnó saoire nó stuff níos forleithne don pobal nach bhfuil sin iomlán an rud atá uait, but b'fhéidir go bhfuil spás ann do daoine eile a bheith a díriú ar an stuff sin. You know, is tá a lán stuff kind of suimiúil, ceapaim, sa mhéid sin. Mar a dúirt an léachtóir liom, he goes, was it let a thousand flowers blossom? Agus dáiríre, d'you know, más togra pleanála teanga é, then yeah, is rud maith é. Más niche gnó atá ann domsa, then ní dhéanann sé mórán difir, chun an fhírinne a rá, ach yeah, tá sé tábhachtach go bhfuil an-chuid daoine ag cur seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge, you know, agus is dea-chomhartha é sin don teanga.
An-mhaith, an-mhaith. An abair! Do dhuine, b'fhéidir, atá ag suí, ag rith, ag seasamh, ag éisteacht le seo, ag breathnú ar seo, atá ag iompar, b'fhéidir, beagáinín den frustrachas a bhraith mé uait agus tú ag caint faoi, b'fhéidir, do blianta, kind of, is dócha, do blianta forbartha, mar dhea, agus atá a rá, ah, tá níos mó i ndán don Ghaeilge, tá níos mó i ndán dom leis an nGaeilge, like, cén comhairle bheadh agat don chineál duine sin, you know, is conas gur féidir linn níos mó daoine a spreagadh le bheith ag cruthú trí Ghaeilge?
Is dócha sin an cheist, conas is féidir linn níos mó daoine a spreagadh? Yeah, is dócha tríd an rud atá a dhéanamh agat, aird a tharraingt air, deiseanna a thabhairt do dhaoine teacht le chéile. So, taobh amuigh de na Gaeltachtaí, táimid ag brath ar na hinstitiúidí oideachais. Agus tá na hinstitiúidí an áit go bhfuil na Cumainn Gaelacha, an áit go bhfuil an Ghaeilge mar chéim. Um. Is dócha tá na comhthéacsanna sin agus na Gaelcholáistí dáiríre, sin, sin an áit le daoine a spreagadh agus b'fhéidir go dtuigfeadh siadsan, ok, na hiarrachtaí atá á dhéanamh ag tuismitheoirí anois chun Gaelscoil nó Gaelcholáiste a bhunú, gur an sprioc atá uaidh sin ná é a thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile ar bhealach nádúrtha. Is rud an-deacair, conas a spreagann tú daoine? So, an rud a spreagaim, a thugann spreagadh dom, ní ionann é agus an rud a, an spreagadh céanna a fhaigheanns tusa chun gníomh a dhéanamh.
Ach mar duine atá ag plé le pobail fud fad na tíre, atá ag iarraidh an Ghaeilge a sníomh isteach ina shaol, conas gur féidir an leibhéal uaillmhian atá acu a mhéadú, b'fhéidir, agus conas gur féidir daoine a spreagadh, cos mo, mo thuairim pearsanta, like luaigh tú go bhfuil mé ag plé le stuff ar bhonn deonach cosúil le Na Gaeil Óga, bheadh sé tar éis a bheith i bhfad níos deacaire orm ciorcal comhrá a choinneáil ag dul le cúig déag bliain anuas ná an stuif sin ar fad a dhéanamh. But feicim daoine ag briseadh a croíthe ag iarraidh stuif a dhéanamh cosúil le ciorcal comhrá nó you know siúlóid na míosa and it's stuif atá just an-deacair le déanamh and bheadh siad níos fearr as a déanamh stuif níos uaillmhianaí, níos craiceáilte agus bhainfeadh siad níos mó taitneamh agus níos mó tionchar uaidh ach táimid cineál greamaithe sa paradigm seo gurb ionann slánú na Gaeilge agus ciorcal comhrá a chur ar bun i do leabharlann áitiúil, like conas go briseann muid an nóisean sin is conas go tugann muid samhlaíocht do daoine. Tá daoine áirithe agus tá siad ag iarraidh comhrá a bheith acu i mbialann nó café agus yeah iontach, daoine eile like so domsa, Tá mé ag iarraidh go mbeadh an Ghaeilge lárnach i mo shaol. Is maith liom like an rud a spreagann mé chun leanúint ar aghaidh ná nuair a dhéanaim seisiún yoga like, bhí mise ag múineadh Gaeilge is Staire agus tar éis seisiún, tar éis rang go minic bhraitheas gur cur amú mo chuid ama a bhí ansin agus am na, na, na scoláirí freisin. Ach nuair a dhéanaim seisiún yoga like feicim an t-athrú like tá sé soiléir sa chorp go bhfuil athrú ann. ó thús an tseisiúin go deireadh an tseisiúin agus tá 's agam ar an gcaoi sin go bhfuil difear éigin á dhéanamh agam i saol na ndaoine sin agus tá spéis agam sa bhealach go n-oibríonns an chorp agus na rudaí gur féidir linn like so déanaimid rud amháin agus an éifeacht a bhíonns ag an ngníomh nó an rud sin, cén éifeacht a bhíonns sin ag an gcorp agus tá genuinely like tá mé tá an-spéis agam ann like. Agus cabhraíonn sé sin liom leanúint leis an slí bheatha nó an gnó nó an tseirbhís atá agam. So, na daoine atá ag iarraidh gníomh éigin a roghnú, muna bhfuil spéis acu san ábhar, then just cuir deireadh leis anois. Caithfidh tú bheith tógtha leis an ábhar. Caithfidh sé like thú a spreagadh, like inspreagadh. chun é a dhéanamh. Má bhreathnaíonn tú ar Bhéal Feirste, is is rud eisceachtúil í Bhéal Feirste, like, go hidirnáisiúnta, just gan trácht ar an nGaeilge, like, an bealach go bhfuil sé leagtha amach, an stair atá ann, like, bhí éigeandáil ann, bhí cosc iomlán ar an teanga agus daoine ag teacht le chéile tríd an teanga sin agus. Is dócha gur chruthaigh sé sin an comhthéacs nó an deis chun ceisteanna a phlé, bhuel cad táimid really ag iarraidh baint amach? Agus sin an fáth gur féidir leo 250 duine a bheith acu ag freastal ar na cúrsaí seo nó ag déanamh forbairt ghairmiúil nó go bhfuil an oiread éilimh ar na ranganna Gaeilge ann mar tá purpose acu. Agus dúinne, b'fhéidir, sa. mBleá Cliath, níl sé sin really ann, like so tá mé just ag cineál bit of this, a bit of that, bit of ciorcal comhrá, cúpla pint sa chlub, ach really caithfimid a bheith like tá tusa ag cruthú an comhthéacs, an deis, an comhrá chun right, cad is féidir linn déanamh agus sin an is dócha, an comhrá a thosú, an deis a thabhairt do dhaoine teacht le chéile agus b'fhéidir na féidireachtaí sin a phlé. Yeah, agus is ceapaim go bhfuil sé sin kind of ana-shuimiúil agus tagaim le a lán den méid atá ráite ansin ach ag an am céanna tá 700 duine sa seachtain ag foghlaim Gaeilge in Oirthear Bhéal Feirste le Linda Ervine, you know, agus léiríonn sé sin. you know cad gur féidir déanamh le píosa paisin agus cur chuige ceart d'you know and just amantaí tá obair iontach ar siúl i mBéal Feirste but ceapaim tá sé an-suimiúil go bhfuil sé ag tarlú sa dhá phobal traidisiúnta atá thuas ann agus you. Bhuel an rud atá ann le Béal Feirste agus like tá mé ag glacadh leis go bhfuil go leor daoine a d'fhás aníos abair in iarthar nó in oirthear na cathrach, go, gur sin an áit go bhfuil siad ina gcónaí anois. So i mBleá Cliath, like, tá an gluaiseacht déimeagrafach chomh mór sin, like, is beag duine anois a fhanann sa cheantar céanna gur thógadar, like, Tá sé ceart go leor. Gheobhaidh tú ar ais é, lá éigin.
Ní féidir liom dul ar ais ansin. Ach sin an rud, like, tá, so tá muid ag caint faoi, like, ag dul isteach go lár chathair Bhaile Átha Cliath anois, bheadh sé chomh héasca orm tiomáint go Béal Feirste. Beidh mé in ann an carr a phairceáil níos éasca. So, is turas laethúil é domsa le dul isteach i lár chathair Bhaile Átha Cliath anois. So, muna bhfuil muid ag cur na seirbhísí sin, like, b'fhéidir an rud le Iarthar Bhéal Feirste, tá siad ag freastal ar an phobal atá timpeall air agus Oirthear le Linda. Bhuel, ceapaim gur sin rud atá ana shuimiúil, like, b'fhéidir ag dul siar. Tá muid ró scaipthe, níl an dlús ann. But b'fhéidir nach raibh an dlús ann, ach tá an dlús ann anois, creidim. Like, nuair a breathnaíonn tú ar aon áit a bhfuil Gaelcholáiste ag feidhmiú le fiche bliain anuas, tá an dlús sin ann. Ach níl muid ag freastal ar na pobail sin. Yeah, níl, and sin, is dócha, ceann de na mór-rudaí atá. Tá sprioc ag Gaeloideachas like, go mbeidh an scoilphobal, go mbeidh sé sin mar chuid den phleanáil teanga, go mbeidh muid ag freastal orthu, ach níl, níl aon duine, like, níl, níl aon duine fostaithe chun é sin a dhéanamh. Tá na múinteoirí agus na príomhoidí, tá siad. ag déanamh sárobair ach tá siad go hiomlán gafa leis an like the inner workings istigh sa scoil so dá mbeadh muidne ag iarraidh like sin deis atá ann do dhaoine cad iad na seirbhísí gur féidir cur ar fáil don scoilphobal timpeall ar an cheantar sin agus sin an áit go scaipíonn like go méadaíonn sé agus i mBéal Feirste laistigh den bóthar beag amháin tá cúpla Gaelscoil tá like so tá an-chuid daoine so sin an áit go bhfuil like tá dlús ann tá muid i yeah i know agus aontaím agus níl muid ag cur leis an dlús sin agus
coinnigh súil ar an an spás áirithe sin tá muid tá muid leis na comhairlí ag breathnú roinnt mhaith ar ar stuff an-suimiúil sa spás sin agus tá a lán déanta acu sa Bhreatain Bheag em ansin freisin but sé an rud b'fhéidir bhí an pobal an-scaipthe 30 bliain ó shin agus an t-aon bealach le dlús a bhaint amach ná go raibh ar daoine teacht go dtí an cathair agus bailiú le chéile, whereas anois tá an dlús i bpócaí mórthimpeall an chontae agus dáiríre caithfear an córas a athrú anois agus caithfear, caithfimid, like nuair a thosnaigh Na Gaeil Óga as mar shampla, an cheist a bhí ann ná conas go bhféadfadh le club CLG a bheith ann i mBaile Átha Cliath? Ach anois is conas gur féidir le club CLG a bheith ann i Leamhcán? Do you know? And like tá na féidearthachtaí seo em ann 'cause tá na an dlús sin ag fás, rud atá go hiontach. Em tá mé coinsiasach ó thaobh cúrsaí ama em so rithimid tríd kinda cúpla ceist eile atá suim agam ann. Imposter syndrome nó féin-amhras? An mbíonn sin mar dúshlán riamh. Yeah, tá muid i gcónaí. Tá sin rud nádúrtha sin. Bhuel, ceapaim gur seo rud an-suimiúil, like ceapann an-chuid daoine, like ceann de na mórfháthanna nach tosnaíonn daoine le rudaí is ceapann siad, ah, ní fhéadfainn sin a dhéanamh. Ach go minic, na daoine atá ag déanamh an stuff, tá siad ag rá, jeez, níl cliú agam conas seo a dhéanamh, but sure, look, we'll plough on. Yes, agus is dócha, baineann sé le muinín. Muna bhfuil, muna bhfuil an muinín agat, tá tú chun. na smaointe sin a chreidiúint. Má tá tú muiníneach asat féin just feiceann tú iad mar smaointe. Agus níl ann ach smaointe. Bíonn smaointe againn ar fad, ní chiallaíonn sé sin go bhfuil siad fíor. Ní gá duit gníomhú ar gach smaoineamh a bhíonns agat. Agus sin an-soiléir like either creideann tú ionat féin nó ní chreideann tú ionat féin. Agus ar bhealach ceapaim tagann cuid de sin le aibíocht. So ceann de na rudaí, i mo chás ar aon nós, nuair a bhí mé níos óige, sna luath fichidí, Ghníomhaigh mé ar gach smaoineamh. And Jesus, d'fhoghlaim mé an bealach crua gur smaointí uafásach a bhí i cuid acu. Ach bhí sin go hiontach i gcomhair mo forbartha. Agus anois, amanntaí, dúisím, I'm like, Jesus, humdinger! But deirim liom féin, right, suí leis i gcomhair dhá lá. And is minic! Faoin am go bhfuil an dá lá críochnaithe, bíonn tú like, shit, oh, thanks be to God nach bhfuil mé tar éis gníomhú ar sin. Bhuel, is eh, smaoiním i gcónaí, nuair a bhí muide ag gabháil do Chonradh na Gaeilge, like bhí an-chuid smaointe agus bhí an-passion ag, oh yeah, déanfaimid é agus eh, b'fhéidir roinnt de na smaointe, like tháinig Na Gaeil Óga an chéad, na chéad Ghaeil Óga is dóigh, tríd an like passion agus an áh tá an yeah caithfimid gníomhú ar seo. Agus is fiú gníomhú ar go leor acu agus is fiú foghlaim uathu. So go leor. Bhí go leor tograí nó iarrachtaí éagsúla agus theip orthu is dócha agus, ach is caithfidh tú foghlaim uaidh agus a bheith, I know tá sé beagáinín cheesy le rá like caithfidh tú, caithfidh tú na botúin a dhéanamh agus caithfidh tú foghlaim uathu. So fail fast and fail often. Yeah and I think sin an-shuimiúil i gcomhthéacs na Gaeilge 'cause amanntaí cloiseann tú daoine ag rá ah bhuel triaileadh sin i 2007 Níor éirigh leis, so cad is fiú é a dhéanamh arís? Bhuel, cén fáth gur theip air? And sin an rud a bheadh agamsa is go minic bímse ag breathnú ar stuff atá ag tarlú trí Ghaeilge agus b'fhéidir ní éiríonn go rómhaith leis ach nócha naoi faoin gcéad den am just ní raibh an cur i bhfeidhm Yeah, cur i bhfeidhm, yeah, tá sé an-tábhachtach agus an bainistiú agus ach yeah, cad, like, tabhair faoi na rudaí seo agus ag deireadh an lae, like, ní dóigh liom, like níl daoine ag smaoineamh ort nó orm an méid sin, like is cuma leo, like ní, like tá mise lárnach i mo universe, mo shaol, ach taobh amuigh de sin, like is cuma le daoine i ndáiríre, like b'fhéidir feicfidh siad teip ar feadh like soicind nó dhó, go oh theip sé sin, ach tá siad chun bogadh ar aghaidh leis an saol, so ní deireadh an domhain é. foghlaim mhaith agus yeah like I know tá sé go leor sa dioscúrsa féinfhorbartha chun foghlaim ó na teipeanna atá agat agus tá sé an-simplí, caithfidh tú aghaidh a thabhairt air it just cén fáth gur theip air. Má tá tusa ag cleachtadh aon skill, bíodh sé ag ciceáil liathróid like so peil Gaelach má théimse go dtí an balla peile, tá mé ag ciceáil ar an taobh istigh de mo chos agus tá mé. ag athrú mionrudaí chun an liathróid a láimhseáil le titim san áit ceart. So, níor éirigh liom an chéad deich uair ach tar éis tamaillín, like, tá an liathróid chun dul nach mór san áit a bhfuil mé ag iarraidh í a chur. Agus foghlaimíonn tú. Agus is cleachtadh, cleachtadh, cleachtadh agus. Yeah, muscle memory, yeah, agus faigheann tú níos muiníneach, d'éiríonn leat an chéad uair eile b'fhéidir cuid de na botúin a sheachaint. So, just déan é.
Abair, Cad é an aisling is fiáine atá agat?
An aisling is fiáine? Yeah, do Óga Yoga. Ehm. Nó b'fhéidir bhfuil, b'fhéidir go bhfuil stuff eile, maybe you have a couple more plays left in the playbook. Mar a, mar a luaigh mé cheana, ehm, like is, is maith liom cabhrú le daoine, is maith liom an, mar a dúirt mé, an difear sin a fheiceáil ó thús an tseisiúin go deireadh an tseisiúin, agus ní bhíonn sé ann ag gach duine, ní bhíonn sé ann i gcónaí, ach go minic feiceann tú an t-athrú sin agus caitheann muid, cuid mhaith againn, an saol, so an saol seo, like, táimid i gcónaí faoi bhrú chun rudaí a bhaint amach, scrúduithe, post, tá, like, an oiread sin brú

As Gaeilge, aireachas, is é sin go bhfuil d'aire ar rud amháin, like tá cumhacht ann nuair atá d'aire ar rud amháin, like tá dlús, like it's like a laser beam, right? Sin rud amháin. Ach domsa, tá mé ag iarraidh cabhrú le daoine nó an comhthéacs a chruthú inar féidir leo seasadh siar ón gnáth iompar laethúil ag rith thart, ag rith thart, faoi bhrú, faoi bhrú, agus b'fhéidir cur leis an seirbhís. So go minic feicim na scoláirí nó na daoine a bhíonns ag mo ranganna, feicim iad b'fhéidir uair a chloig in aghaidh na seachtaine, nó 30 nóiméad in aghaidh na seachtaine ar feadh ocht seachtain. B'fhéidir gur mhaith liom dul níos. doimhne nó cur leis an seirbhís sin agus tá, ba bhreá liom eh, níl a fhios agam an maith liom an focal retreat but tá frása ann eh as Béarla like next generation luxury right so sin luxury sa nádúr. So, cheannaigh mé foraois. Ní roinnim é seo leis an saol, tá mé á rá anois, b'fhéidir. Cheannaigh mé, ní amháin foraois, ach talamh a fágadh le fás ar ais thar tríocha, daichead bliain. So, is foraois bháistí é. So, tá na indicators ar fad ann le haghaidh rainforest. Agus ba bhreá liom. spás a chruthú chun grúpaí a thógáil siar ann. So b'fhéidir go mbeadh sé fiú le haghaidh foirne spóirt nó just an aireachas, an yoga, eh, martial arts, judo, jiu-jitsu, go mbeadh spás ann le haghaidh fiche, tríocha duine le cineál teacht ann agus bheith sáite sa nádúr agus cleachtaí a dhéanamh atá folláin agus go bhfuil muid cineál ag teacht as an ngnáth iompar laethúil atá nimhiúil nó poisonous ar bhealach dúinn agus don meabhairshláinte agus don chorp fisiciúil. So, is dócha gur mhaith liom b'fhéidir an spás sin a chruthú. Níl fhios agam an éireoidh liom. is dócha, má éir, like, bheadh air a bheith mar fíorghnó ansin, like, you know, tá mé ag caint ar capital agus b'fhéidir infheisteoirí agus is, ní féidir just go, alright, leanfaidh mé ar aghaidh ó théarma go téarma, tá mé ag baint taitneamh as, oireann sé dom go fisiciúil. So is rud, is céim mór é sin is dócha ach tá mé ag glacadh na céimeanna píosa ar phíosa. Agus dá mbeadh slat draíochta agam agus dá mbeinn in ann rud amháin a dhéanamh chun cabhrú leat, nó dá mbeadh aon duine in ann rud amháin a dhéanamh chun cabhrú leat an fís sin a bhaint amach, conas go bhféadfaí? Cad é an t-aon rud amháin le píosa draíocht? Badam! Tá mé ag tabhairt faoi feasibility study agus tá mé ag iarraidh go mbeadh sé sin déanta chomh maith agus is féidir. Ach ag glacadh leis go bhfuil sé sin ar fad dearfach, then, is dócha, má táimid chun an spás a chruthú, agus spás a bheas ann i gceann like tríocha, daichead, caoga bliain, then like táimid ag caint ar capital mór like so. níl mé ag rá infheisteoirí ach b'fhéidir yeah treoir agus cúnamh but is dócha like nuair a thaganns an t-am sin caithfidh mé a bheith in ann na ceisteanna cearta a chur chun na freagraí cearta a fháil agus is dócha sin an sin b'fhéidir rud amháin má tá tú ag tabhairt faoi aon chineál togra a bheith muiníneach asat féin gur féidir like foghlaim ag an chéad chéim eile like agus na ceisteanna a chur agus na freagraí sin a fháil agus bheith in ann gníomhú ar na freagraí sin. So ní gá, like, so domsa, like, like, tá mé ag smaoineamh going alright, seo togra mór ach má thógann mé céim ar chéim, b'fhéidir go mbainfidh mé amach é i gceann cúpla bliain, like, ach b'fhéidir níos tapúla, b'fhéidir níos faide, b'fhéidir nach dtarlóidh sé. Ach tá mé, tá mé, b'fhéidir go bhfuil an impostor syndrome anseo ach. Arís, caithfidh mé mé féin a spreagadh chun na ceisteanna ceart a chur. Bhuel, ar an ábhar sin, ceann de na rudaí atá suimiúil, agus le cúnamh Dé is spás seo a fhásann, ach feictear dom go bhfuil daoine anois, b'fhéidir an chéad ghlúin atá tar éis teacht tríd an gcóras Gaeloideachas, atá tar éis éirí go hana mhaith leo ar bhonn tráchtála, you know, bunú gnólachtaí, ag díol gnólachtaí, you know tá roinnt acu anois a' filleadh agus a' tosnú a' cur na ceiste ok ní ní hé go bhfuil mé ag iarraidh cúpla céad míle nó cúpla milliún a thabhairt i bhfoirm deontais do thograí Gaeilge em although tá roinnt daoine atá ag déanamh stuff mar sin agus molaim go hard iad ach tá suim acu infheistiú i rudaí atá chun an teanga a láidriú. agus ceapaim gur spás forbartha ana shuimiúil a bheas ansin amach anseo, agus ní ní hiad, mar dúirt duine liom uair amháin, bhí sé tar éis comhlacht a dhíol ar 20 milliún, iarscoláire Coláiste Eoin, dúirt sé, tá a lán infheistíochtaí déanta agam ag iarraidh go méadóidh an méid airgid atá agam, ach teastaíonn uaim teacht ar infheistíocht, infheistíochtaí a láidreoidh labhairt na Gaeilge agus a láidreoidh an teanga. and just caithfidh an dóchas a bheith agam go feicfidh mé an airgead ar ais lá éigin so ní hé is cineál impact it's a form of impacting invest impact investment like le cúnamh Dé feicfimid a fás like ní hé go bhfuil siad ag teacht chugat á rá here tá mé ag iarraidh trí oiread an airgid seo ar ais i gceann trí bhliain ach tá siad ag iarraidh dóchúlacht go bhfeicfidh siad an airgead ar ais and you know beidh sin mar mar spás ana shuimiúil dhá cheist dheireanach Bhuel ar an like just an an seanfhocal eh. A wise man plants trees for which he'll never sit under its shade. Ok, agus caithfidh muid, like, ó thaobh forbairt teanga, like, agus fiú, like, i go leor cultúir éagsúla, like, déanann siad, bhí, bhíodh tograí acu a mhairfeadh thar na glúnta. agus cruthaíonn siad masterpiece, ach tógann sé you know céad nó dhá chéad bliain ach níl muid really san iarthar anois, níl really na tograí like físiúla sin á chruthú againn ach ba bhreá liomsa, fiú mé féin, muna éiríonns leis an retreat seo, go mbeadh sé mar spás agam féin agus mo pháistí agus go gcuirfimid leis an nádúr ann agus b'fhéidir páistí mo pháistí go suífeadh siad faoi scáth crann dair nó crann álainn éigin agus go mbeadh sé sin ann so caithfimid like ní féidir a bheith cinnte faoi aon iarracht a dhéanann tú táimid i gcónaí ag dul sa chance agus an duine sin atá tú caint faoi yeah táimid like Cinnte, caithfimid dul sa seans agus bheith muiníneach go n-éiríonn, but ní chiallaíonn sin a bheith naive ach an am céanna. Yeah, no, ana shuimiúil.
So caint ar infheistíocht, right? Dá mbeadh milliún euro le hinfheistiú agat amárach i rud amháin a láidreodh todhchaí na Gaeilge, Cá gcuirfeadh tú an milliún euro sin? Ionad.
Ionad mór gur féidir, agus níl fhios, sin an rud, tá sé seo dúshlánach anois le Bleá Cliath, like so bhíodh, fiche bliain ó shin is dócha nuair a thosaigh mise i gColáiste na Tríonóide, bhí dlús ann i lár na cathrach, tá gach duine scaipthe amach anois, bhuel, mo aoisghrúpa, ach caithfidh áit, b'fhéidir taobh le Na Gaeil Óga, b'fhéidir taobh leis an M50, atá in ann freastal ar like ionad cultúrtha agus é a bheith ceangailte b'fhéidir le na Gaeil Óga agus go mbeadh spás ann le haghaidh like tá an-éileamh ar ranganna snámh, an-deacair snámh a fháil do pháistí. Má tá tú go maith ag snámh, tá gnó ansin láithreach duit, nó ar a laghad, ioncam rialta, má tá tú san ollscoil, ranganna snámh a reachtáil gach seachtain, tá tuismitheoirí, like, tá, caithfidh tú fanacht cúpla mí. So, go mbeadh linn snámha, gym, eh, na caithimh aimsirí ar fad ann, amharclann, em, fiú, like, wellness rooms, recovery rooms, na rudaí sin ar fad agus go mbeadh sé mar ionad pobail, labhartha na Gaeilge, ach dá mbeadh sé in áit straitéiseach then bheadh sé éasca le taisteal chuige do so sin an rud is dócha, lárionad poiblí Yeah. Ach arís, chun é sin a reachtáil, tá tú caint ar like b'fhéidir leath milliún in aghaidh na bliana chun é a choinneáil ag dul.
Bhuel, is dócha, d'fhéadfaí samhail tráchtála a cheapadh freisin, like, you know, ní, tá a lán de na rudaí seo. Agus sin an, sin an dúshlán, like, an, an féidir leat daoine a fháil chun gnó mar, chun é sin a reachtáil mar ghnó agus an, an, an cothromaíocht a fháil idir. nó mar fiontar sóisialta, is dócha, yeah, yeah, like, agus, agus abair, an cheist dheireanach ansin, right, so sin dá mbeadh 20 milliún agat, right, má tá duine luath ina fichidí nó tríochaidí nó pé rud, duine aonair ag suí amuigh ansin agus ag rá, jeez, yeah, ba bhreá liomsa rud a chruthú trí Ghaeilge, just, oh, níl 'fhios agam céard. Cad é an rud amháin gur breá leatsa an nuachtán a oscailt amárach nó bheith ar TikTok nó. Pé rud agus go feicfidh tú go bhfuil duine tar éis rud a chruthú trí Ghaeilge, cén saghas rud gur mhaith leat a fheiceáil? Ní dóigh liom go n-athraíonn sé ón cheist, an freagra a thug mé don cheist deireanach. So déarfadh tú, but abair go bhfuil ionad. Yeah, áit gur féidir daoine a thógáil le chéile le dlús, like, so, I mean, má tá app nua nó má tá rud éigin digiteach, like, you know ní you know cad tá chun an an dial a bhogadh ó thaobh úsáid na Gaeilge de cad cad tá dáiríre agus b'fhéidir b'fhéidir gur ollscoil lán-Ghaeilge i mBleá Cliath atá ann ach go mbeidh an ollscoil sin ceangailte leis an ionad sin agus ceangailte le Na Gaeil Óga mar shampla, nó cumann spóirt, agus go mbeadh cispheil agus na deiseanna sin ann. Agus tógann sé, tógfaidh sé sin like an, tógfaidh sé talamh, is dócha, mar a dúirt, mar infheistíocht, but yeah, níl, ní dóigh, níl an fís sin, like níl muid uaillmhianach go leor. Níl lucht labhartha na Gaeilge i mBleá Cliath in aon chaoi, nó sa stát, uaillmhianach go leor chun tabhairt faoi togra mar sin. OK, go raibh maith agat as ucht do chuid ama, Ciarán. An-suimiúil, an-spéisiúil, an-spreagúil.